Otu ụnụ mere taa Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ aha m wụ Eziada Ifeọma abụ m nwanne ụnụ nwaanyị ọnụma juru m obi iwe ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa n'aha ụmụ nwaanyị Igbo ka m ji wee pụta n'ụbọchị taa wee na-ajụ ụmụ anyị ụmụ anyị ụmụ Igbo ọ gịnị na-eme n'ala Igbo gịnị na-eme n'ala Igbo ọ gịnị na-eme Gịnị ka eji na-egbu ụmụ Igbo ka ọkụkọ otu esi egbu anyị? Anyị ma na nwa anyị nwoke Nnamdi Kalụ na eji ya eji. Na anyị bụ ndị nne anyị nọ n'ekpere and consultations iji wee dị sure na akpọpụtara nwa anyị. Ụmụ anyị ụfọdụ ndị IPOB ewee tinye sit at home. N'ime sit at home ha tinyere, anyị asị sit at home a ọ ga-enyere anyị aka maka na adịghị ama ama a sị onye a na-akwada akwada ekwesịghị ịnọchi ụzọ anyị asị sit at home a ele otu ọ ga-adị ọ ga-enyere ụmụ Igbo aka ụmụ Igbo bụ ndị na-agba mbọ achọ ihe ha na-eri na ihe ha ji azụ ụmụ maka o nwe nke ruru anyị aka ma na politiks ma n'ebe niile na Naịjirịa anyị nwa bụ ike keta orie anyị sị sit at home a ga na-eme every Monday ọ ga-enyere anyị aka e wee mechaa anyị anụkwa na onwe na ụmụ anyị sị na agaghị anọzi sit at home maka na ụmụ anyị ga-enene exam a na-akpọ NECO anyị wee kelee chukwu wee sị ngwanụ ekele dịrị chukwu o nwere ụmụ anyị ndị na-eche echiche iji wee ghọta na ihe ọbụla merenụ na ọ wụ anyị nwa ga-eluzu ụmụ anyị kwadoro exam na ha kwesịrị ịnene exam anyị anọkatakwa anụ na asị sit at home ahụ na ọ ga-enwe isi na ọ bụ ihe ka ga-adịnụ anyị ewee na-ele anya anyị bụ ndị nne anyị a na-ele anya na-asị ka anyị mara ihe ụmụ anyị ga-eme ọ ya ka o ruru na Monday sit at home nwanụ ihe anyị hụziri bụ ka ụmụ ndị mmadụ anyị ama aga m asị ma onye a bụ ndị ndị ụmụ anyị ụmụ igbo mere ihe dị otu a ewee na-egbuzi ụmụ anyị na street ma ndị a gbara moto ha ọkụ gbakọta mmadụ na ụgbọala ọkụ ya wụ ihe na-eme n'ala Igbo ama m na ụnụ ma ihe a m na-ekwu ezoghị ezo anyị ewee na-asị gịnị na-eme ma ndị egburu egbu ma ndị emebiri ihe ha dị iche iche maka sit at home ndị pụtara wee na-asị gịnị na-eme ọ gịnị na-emezi n'ala Igbo kee ihe na-emezi anyị ya ohere a ka m ji wee na-akpọku ụmụ anyị ndị IPOB maranụ na IPOB a unu na-eme enwere ndị nwere mmasị ka ala Igbo dị mma na-aga njem na-eme ihe niile mụnwa bụ onye na-eme onyonyo ama m njem nke m gaburu ma nke m jiri ego akpa m were gaa ma ije ụkwụ a na-aga iji wee mee ka ihe anyị na-achọ ruo anyị aka maka na anyị ma na nwata chọwa nke ya asị na-akpọ ya anyị na-aga ije ụkwụ na-eme consultations na-eme ihe niile keezi nke o jiri bụrụzie na ụmụ anyị ka anyị ga na-asịzi cherenụ cherenụ sụnụ sụnụ ha asị mba eji m ohere a wee na-akpọ the leadership of IPOB sị na biko unu ga-aga back to the house and get your house in order unu ga-emezi ezinụlọ unu mezienụ your house put it in order maka mmiri a zoronụ anyị achọrọ ka o zoo ọzọ ndị nne na-ewe iwe anyị na-aba mba maka ụmụ anyị e gburu na that sit at home o kwesịghị anyị na-ebe akwa nwa anyị nwoke ji na eji ndị ndị ndị ndị aka ji bụ maazị Nnamdi Kanu unu akpọpụta ha ụmụ anyị a na-egbu ha sit at home a ọ bụrụ otu a ka a ga-eme ya ọ gakwaghị enyere anyị aka anyị achọghị ịnụ ya ọzọ okay e nwe consultations a na-eme mbọ a na-agba ka e wee kpọpụta nwa anyị nwoke kee otu e si pụtazi a na-egbuzi ụmụ anyị a na-agba moto ọkụ a na-emebi ihe dị iche iche ọ bụrụ unu na-eme ya ụmụ Igbo o zuona ya emekwana ọzọ ọ bụrụ na ọ bụghị unu mere ihe a mere mmiri ahụ zoronụ anyị sị ya ezokwana ọzọ o zuona anyị achọkwaha ka o zoo ọzọ ọ bụ ndị nne na-eri arịrịa ụmụ anyị ka a na-egbu ọ gịnị na-eme o zuona mmiri ahụ ezokwana ọzọ unu ga-aga gbagharịa izu ahụ that sit at home ọ bụrụ na otu a ka ọ ga-esi wee mee ọ gakwaha adị ire onye anwakwana mee ya ọzọ because it's not favoring us ụmụ anyị eluzugo exam ha kwadoro ha ga-enene NECO ha eluzugo ya e nwere ndị e gburu na street moto a gbara ọkụ a na-achịzi anyị ọchị ihere na-emezi anyị gịnị na-eme mgbịrịgba ọnụ gaa na ebe mmiri a na-ama eze kee ndị ma ihe n'ala igbo kee ndị nwere ọgụgụ isi n'ala igbo elee ndị bụ ọnụ na-ekwuru igbo anyị sị mmiri ezokwana ọzọ mmiri a zoronụ ya ezona ọzọ ndị nne anyị bu arịrị n'obi wee na-ekwu ya ọ gakwaghị ezo ọzọ ndị niile nwere ọnụ ikwuru ụmụ igbo unu ga-apụta the south eastern governors unu ga-apụta ndị niile nwere ọnụ ikwuru ala igbo you guys need to get up right now anyị sịrị mmiri a ya ezona ọzọ unu mara nkata a ga-akpa unu mara izu a ga-agba na this sit at home agaghị a-work ụmụ anyị ga-aga nene NECO ha ndị missiri ni they have to make up ụmụ anyị nọ into businesses ha ga na-azụ ahịa ha ọ bụ anyị ga-agba izu otu anyị ga-esi nyere nwa anyị nwoke Nnamdi aka ndị a na-akpọpụta go sit at home na ihe apụta na-egbu ndị mmadụ anyị agaghị asị na ụmụ anyị na-eme ya mana ọ bụrụ ụmụ anyị na-eme anyị sị mmiri ahụ ya ezokwana ọzọ biko and anyị agaghị akpọpụta imeghe ihe sit at home a because ndị enemies will hijack it e were ya na-egbu ụmụ anyị were ya na-egbu ụmụ Igbo anyị achọzi ka o mee ọzọ ndị nne na-ayọ ụnụ sị mmiri a zoronụ ya ezozikwana ọzọ bikonụ gerenụ anyị ntị ọ wụ anyị bụ ndị mama ọ wụ anyị na-eri arịrị a either na o metụrụ ụmụ anyị ma ọ na o metụrụ ndị di anyị the widows are crying biko o zuonanụ ndị ọbụla mere ihe a ji mee ya emena ọzọ mmiri a ezona ọzọ maka na anyị hapụ ihe a the first one e mere ụnụ hụ how how disastrous ọ dị we will not let it continue either the enemies will hijack it were wee na-ala ụmụ Igbo we are losing a lot. We don't want this to continue to happen. Anyị ga-find the better ways of addressing our issues and situations. Ya bụ ozi ndị nne na-ewetara ụnụ biko ụmụ anyị o zuonanụ ndị mama anyị ebejuona akwa anyị achọzi ibe ya ọzọ udo dịrị ụnụ ngozi dịrị ụnụ baanụ n'ụlọ ka ụnụ mezie ala igbo mmiri a ya ezozikwana ọzọ daalụnụ rinne